Hmm. igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m ụnụ ụnụ apụtakwara ọfụma nke taa udo dịrị ụnụ ụnụ ma na ebe ọbụla m nọ na ọ na-akpọtụ akpọtụ n'ihi na igbo amaka igbo bụ ndị eji eje mba ma bụrụkwanụ ndị eji eme ọnụ ọtọkwa mụnwa oriakụ ụnụ anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ ofu onye a na-asị ụnụ abịaruola ngozi nwosu ọ mụ hmm. ekele m ụnụ hmm. ihe anyị chọrọ inyobanye anya taa bụ ihe gbasara ụmụaka Igbo otu ha si wee na-amụta asụsụ anyị ma ndị nne ma ndị nna ha na-emekwa ihe ha tosiri ime tupu mkpọbata onye mụ na ya ga-anọ na-enene ya bụ okwu

taa bụ taa dịka otu m si wee kwubuo asị m na ihe anyị ga-enyoba anya bụ ihe gbasara nne na nna n'ịkụziri ụmụ ha asụsụ Igbo maka na e lee anya n'ihe na-eme kịtaa hmm, anyị amaghịzi ebe nne na nna dowere ụmụ ha n'ihe gbasara asụsụ anyị mana ka m hapụ igbu unu oge na o nwere ndị mụ na ha nọ ebe a ga-ekwu okwu gbasara ya onye mụ na ya nọ ebe a bụ oriakụ hmm. maka unu ma na a sị na hmm, ee ebe ọbụla ihe ọma kpara nwaanyị a ga-ahụ di e ebe ọbụla ihe ọma kpakwara nwoke nwunye ga-anọ n'akụkụ ya ọ ya bụ na ndị naabọ m chọrọ ịkpọrọ ụnụ taa bụ Misita na Misis Gọziem Ufodike ndewonụ biko unu naabọ maka na a sị na ee eh, ee eh, a nụhaa na di na nwaanyị na ọ ofu ọkwa ya unu naabọ sị ha ndewo ndewonụ
mhm. igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụla ya ee biko ihe m chọrọ ibu ụzọ wee jụọ unu unu kọọrọ oru igbo ndị ọma na-ege ntị bikonụ ee ebe unu si na ihe unu na-arụ ka ha nụkwanụ tupu m ajụwazi unu ajụjụ m chọrọ ịjụ unu gbasara ụmụaka na ịsụ asụsụ anyị ọ ga-amasị ndị be anyị ka ha mara ihe ọrụ unu na-arụ onye unu bụ ọfụma ọfụma daalụ um, ka nwanne m nwaanyị si wee kwu abụ m Oriakụ Goziem afa m bụ Ngozi Ufodike ọ na-adị m ụtọ mụ na ya na-aza otu aha na-akọ na-aga abụkwanụ m onye Enugu steeti mana onye Nnewi bịa mabulu m so kịta abụzikwanụ m onye Nnewi ana m alụ ọlụ na abụ m ana m ewetalụ ndị ọcha na-abata obodo a akwụkwọ eji abata obodo a ife unu na-akpọ immigration consultancy ị nụkwa ya bụ na mụ na nnukwu mmanwụ nọ ebe a mm. ana m abịa na-akọ na-aga mm.
ya bụ
ma ndị na-achọ akwụkwọ ọpụpụ ma ndị na-achọ akwụkwọ mbata ọ ihe e ji wee malụ m mana agachapụ nke anwa ana m ekpokọnata ụmụ nwaanyị n'ụlọ ụka maka na onye na-anụ m bụkwazi pastọ na Redeemed Christian Church of God hmm. so ọlụ Chukwu na ọlụ mmadụ anyị na-alụ ha ncha niile ya bụ na ngọzi jezuru anyị niile ebe a ahụ taa eyo biko nna gọzie m gọzie m gọzie m gọzie m na ngọzi Chukwu gọzie gị o ọ ma gọzigo gị ya gọzikwa gị na-aga n'ihu n'afa Jizọs amen gọzie unu ncha mm-hmm. nna na m ya wee kezie unu na-ekwukwa na anyị na-anụ mm, o nwe ihe ọzọ fọọnụ ah.
biko nna m mm. ị ma atụnye okwu n'ọnụ a nwunye gị o kwusigo ihe i nwere ike ikwu ma atụnye obere ah. nwunye m kwuo o kwugo nke eh, eh.
gị nwee kwuo nke gị ọ dị mma afa m bụ Goziem Tabugbo Chukwuzubelu Ufodike. Hmm, Tabugbo.
Eh, onye Nnewi ka m bụ. Okpuno Egbu Ụmụdim Nnewi na Anambra steeti. Hmm. Ebe a mụrụ m. Hmm. Ana m alụ ọlụ advertising. Na-alụ ọlụ iprint akwụkwọ. ndị oyibo na-akpọ printing ibi akwụkwọ ibi akwụkwọ ee ụzọ ọlụ naabọ ka m na-alụ ndị eri m ji pụta university ya ka m na-alụ ife m gụlụ ya bụ na ewezụga ọrụ naabọ a ị kpọrọ afa mm. ị ka bụkwa onye na-alụ ọrụ Chukwu eye na Redeemed Christian Church of God hmm. eh, abụ m ụkọchukwu na ya site n'ike Chukwu anyị niile ya na-alụ ọlụ Chukwu n'ife e kele anyị ịlụ eh, nke afọ anyị bara nya wụ ọlụ eri 2000 eh, 5 hmm. ka anyị bara nya wụ ọlụ
2005 eye
ya bụ na unu anọgokwanụ afọ eh, iri
ọ na alụmdi na nwunye anyị oke na ụlọ ụka hmm. o tee na ị na-ekwu okwu ịlụ ọlụ Chukwu eh, mgbe e ji kpọnite anyị bidolo bịa as eh, ife fa na-akpọ minista wụ na 2005 mana anyị na-ejebu ya bụ ụka eje eri 1990 hmm. ọ nya ka a na-ekwu na unu alụgo ya bụ ọlụ Chukwu afọ hmm. iri hmm. otito dịrị Jesu amen ee eh, biko eh, ka m jụọ unu afọ one ka unu nọgo na ihe emume alụlụ di na nwanyị
um, na May 8 gara aga ka anyị melụ afọ iri na isii 16 years hmm. ha jie Igbo ndị ọma na-ege ntị unu a na-egekwa ọ dị mma ka anyị gbabazie n'ajụjụ m chọrọ ịjụ unu bikonụ ọ gịnị kpatara nne na nna anaghịzi akụziri ụmụ ha asụsụ anyị n'agba ọfụrụ anyị pụta gịnị na-emenụ
echere m na nya wụ ajụjụ ị jụrụ wụ ajụjụ dị mkpa maka ajụọna m onwe m nya bụ ajụjụ mụ na nwunye m ajụkwana onwe anyị nya bụ ajụjụ mhm. site na mgbe m dị na nwata na Nsụka ka m toro e, e, mmadụ niile na-asụ Igbo maka na ọ Nsụka ana Igbo mana ka m na-eto ka m bịara fụ na ụfọdụ ụmụazị aha asụ Igbo anyị tolu na mm, ime university ụfọdụ ndị nkụzi ụmụ fa aha asụ Igbo hmm. and nne na nna fa na amụ gosi fa asụsụ Igbo afụ o wee bụrụ na ọ dị ka ife fa ji eme ya bụ ka o wee dị ka fa ka ndị ọzọ ka o wee dị ka ndị jepụrụ ejepụ maka na mgbe afụ ee eh, ewere anyị asị ndị ime obodo hmm. mana onye jepụrụ ejepụ ya na-asụ oyibo na-asụ ya ka ọ dị aṅa etu afụ ka m si fụ ya anaghị eto na-eto ndị mụ na fa jere akwụkwọ ụfọdụ aha asụ igbo ụfọdụ sikwa n'ime ezinụlọ m pụta ebighọ Nsụka fa bigasị like ugwu awụsa bilu Lagos nwere ndị tokwala asụ nya wụ igbo mana afụlụ m ka m na-afụ nya wụ ife ọ gbaa m ngharị maka aghọtahọ m ife o ji si nọfụ welu dị mana echere m na ọ maka na nne na nna fa chọrọ ime ka ndị oyibo ka ndị jepụrụ ejepụ ka ụmụ fa ghara ịbụ ndị ime obodo maka na o nweghị ife dị n'ịmụ asụsụ Igbo
biko oriakụ kwuo n'okwu gbasara okwu a ah. okwu a bụ okwu na-agbawa m obi biko kwa maka na i nene ụmụ anyị olugo mgbe asụsụ Igbo anwụọna hmm. maka ị na-ene anya ka o si aga kịta e nweta ka arọ ili na ya afụzikwa nwatakịrị ya asụ igbo ya akpa nkata ọfụma ya atakwunye nwa gị ihe ma ndị isi esi wee bịa maka na oyibo oyibo oyibo chineke bụ nne na nwa ya ekwukọrịzi okwu gbaa izu hmm. ị jụọ onwe gị ọ gịnị na-eme nna anyị nna anyị kụziri anyị asụsụ igbo anyị ma je akwụkwọ sụọ oyibo nwee ezigbote result anyị naa ụlọ fụ ụmụnna anyị ndị nọ n'ụlọ anyị na ha egwukọli egwu mana kịta nene ihe na-akpọtụnụ ụmụazị na-ekewa ihe ị ga na-anụzi bụ mummy what is she saying mummy what is he saying arụ ezigbote arụ m jụọ nne na nna ebe ị nọ na Lagos ị na-asụ Igbo na-asụ oyibo kee ụdịrị arụ ị na-akpọkwasị nwa gị maka na ezigbote alụ ka anyị na-akpọkwasị nwa anyị chee na ọ ezigbote ihe mgbe ọ ga-akpọtụ ọ ga-adị ka nsị wụsalụ n'aja eh, mana chukwu ama nkwe ya ekwe Osebụlụwa ama nkwe a ga-anụ ọgụ anwa nụluo ya n'isi hmm. maka ajọ ihe
ihe nke a bikonu ndị ga-asị na ihe a na-eche bụ maka na a chọ ka ọ bụrụ na ọ ha asụkasị n'oyibo na ọ ya melụ bikonu ndị be anyị tụrụ inu wee sị ọkwụrụ ọ na-akarị onye kụrụ ya nụ mbanụ Mbanụ.
gịnị na-emezi I ọ think- kwara oke njenje anyị na-ejepụ ọkwanụ oke amamihe ikwotu maka na nna anyị nna anyị ha rụrụ ọrụ oyibo ụmụnne na ụmụnne ga-anọ kwulie okwu ọfụma mana nwanne m nwaanyị iji aka ihe di gị kwucha ugbu a na di gị sị na ya too n'ụlọ mhm. too n'ụlọ ebe ndị ndị nkụzi na-ebi ahụ nke a nọ too mana n'ụlọ nwanụ na enwekwara ndị ya na ya tokọ na-anaghị anụ igbo nke ahụ anapụziri apụ apụrụ apụ Aha ọpụpụ ọpụ ma- ọpụpụ ọ ka ka e wee sị ọ ka e wee ka sị e ahụ. wee sị Ma iji kọwakwu ya ọfụma em, etolu m n'anị Igbo mee Igbo as subject na school dee ya ede ma nene ya na JAMB wee baa university iji gosi gị ka nya bụ ife si wee dị ehe mana ndị afụ asụghị Igbo tolu as- aha asụ Igbo edekarịha m n'English ọkwa ị fụ edekarịha m n'English ụfọdụ kwuru mgbe afụ na ife fa ji aha achọ ka ụmụ fa na-asụ Igbo ka oyibo fa ghara imebi ka inene akwụkwọ English ghara ịfịa fa ahụ mana abịara m fụ na Igbo m gụlụ nyere m aka mhm. n'English maka English aha m agụ ya agụ nnọdụ ede m the exam ka m si ife m ji agụdị ya wụ ka m si agụ Igbo

hmm. ụmụnne m ndewonu maka ndị si esi wee na-abata ugbu a na-enene anyị n'ife onyonyo ọkwa mụ na Mr and Mrs Gọziem Ụfọdike na-ekwu okwu ihe gbasara ụmụaka anyị na ịsụ asụsụ anyị ehe nna o nwe ihe ị na-akọbu tupu m sị gị chere ka anyị bịa na-akọkwa na anyị na-ege ntị ee ka m si na-ekwu na ndị chelu na ụmụ fa asụghị igbo na-asụ sọ oyibo ya-enyelụ ịsụ na ide oyibo fa aka awụha eziokwu hmm. maka na mụnwa ka m si kwubu dere Igbo gụọ ya agụ nene ya na JAMB ka m si too nna m nyere m aka nna nna m bịa nyere ụmụ nke ya nwa aka maka na echetara m mgbe nna m na-agụ PhD ya na Amerịka nke ọ tọrọ na-agụ PhD ya na Birmingham n'England na ọ na-abụ fa chọọ izi onwe fa ozi mgbe afụ telifon adịkabeghị ka o si dị kịta ọ na-abụ fa welu tape recorder rekọdụ mm. ozi or dee ede na leta igbo ka fa ji ede leta mm-hmm. igbo ka fa ji erekọdụ ozi ma nke nna nna m ya-ezitelu nwa ya ma nke nwa ya bụ nna m ya-ezigalụ nna ya nwanne etu a ka ha si eme nna m gwakwalụ m ka anyị na-eto ọ na-abụ anyị jee ịgwa ya okwu anyị aha akpọ ya daddy maka ị kpọọ ya daddy ọ jụọ gị onye dara mmadụ emeda na na gọta biko ee and ọ amerịka ka anyị nọ mgbe afụ ị fụgo so ife a na-akpọ ya bụ nna
gbam ekene wu n'igbo ị jee Gbam. ịgwa ya nna sị anyị gote shoe ọ ya ege gị ntị ọ gwa gị na ọ Engli-Igbo ka ị na-asụ ị ya-echoose nke ị chọrọ ịsụ ya asụ igbo sụruo ya ya asụ n'isi english so nna a sị anyị gote akpụkpọ ụkwụ so nya were nyere m aka m bịa mụtagasịa ụfọdụ mkpụrụ okwu n'igbo Eh, nya bụ ife ha afụzi ya hinne n'ụwa kịta mana o nyere anyị aka nwanne m nwaanyị biko ka m jụọ ajụjụ a na ọ dị ka ọ gị ga-aka azatanwu ya bụ ajụjụ a ọ na-apụta na ihe menụ bụ na asụsụ Igbo na ọ na-ara ahụ n'ọnụ ịsụ kpata ndị be anyị achọghị ka ụmụ ha nụ ya
asụsụ Igbo ada ara arụ n'ọnụ chakwa mana ndị m jidere aka bodo ha alụrụ a na-ara akpa kịta bụ ndị nne nwaanyị abụ m nne nwaanyị gị nwa bụkwa nne nwaanyị maka na ọ ndị nne nwaanyị na-azụ ụmụ ha ụmụaka na-eto karịa nọrọ n'akụkụ nne ha karịa nna ha afa ị kpọkwara nwa gị ka nwa gị ga-aza
gbam
i nenee n'ụbọchị ogboro one gị na nwa gị nọ i tinyele ya n'akụkụ ogboro one nwa gị na nna ya nọ ị fụ na nwa nne nwaanyị na ndị ụmụ ha na-anọteka aka
nwaanyị sụba igbo ụmụ ya asụba igbo nwaanyị sụbakwanụ oyibo ụmụ ya asụba oyibo ka e zi ndị ka e wee si akali n'isi anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị nwa okeke ụmụ ya na-eme ka ndị ọcha ụmụ nke m ga-emekwa ka ndị ọcha e wee sụba who off the light who is offing the light oyibo ọrụ na ọgọdọ eke nsị ọ na-ada gbim gbim gbim ọ dazi arụ na ọka enwe isi ụmụ nwaanyị hmm. so ebe a ga-ebidokwa wee kpozibe okwu a bụ anyị nwa bụ ndị nne nwaanyị hmm. anyị gwa onwe anyị okwu anyị chọkwa ka asụsụ igbo naa na mgbuka n'aka anyị ka ọ dị anyị chọkwanụ ka e kpozie ya ekpozi baịbụl sịkwa na ọkwa nwaanyị bụ ihe na-ekpozi ụlọ ihe o kwuru bụ na a wise woman with her hand build her home ụmụ nwaanyị Igbo n'aka anyị ka ọ dị anyị chọ ikposa asụsụ a anyị ekposa ya anyị chọkwanụ ikpokobe anyị ekpoko ya taa bụkwa gboo ekwuchakwa m hmm.
ụmụ nwanyị ndị Igbo unu anụgonụ anụ ihe anyị na-ekwukwanụ bụ na Igbo juru eju bara abara anyị bụkwanụ ndị eji eme ọnụ unu emekwananụ ka o si n'aka anyị wee gbarụọ ọ dịghị mma hmm. ọ dị mma ee ọzọ m chọrọ ịjụ bụ eji m n'aka na unu na-abụ dịka otu ihe a si ewute unu ewutesi unu rinne ụmụ unu ha na-asụkwa Igbo ọfụma
nwa anyị nwaanyị nke tonitegolo iji aka ya kwulu onwe ya obere ọ ya eme arọ ịnọ echi ka ọ ya eme arọ ịnọ
ọkwa Adịmchinobi afụ m ya ka ọ nọ na-awụgharị kemgbe
Adịmchinobi wụ igbo ka eji zụ ya hmm. site na mgbe a mụpụtara ya aha asụlị ya oyibo sọ Igbo ka a na-asụlị ya ọ n'arọ a um, n'ọnwa maachị ọso ka o bidoro jebe akwụkwọ iji kwado ibido akwụkwọ ọfụma na septemba ka ọ bịara ya na ndị ọzọ mekọba na skuul wee bịa sụbatụ oyibo mana mgbe mbụ sọ Igbo ka ọ na-asụ anyị jere arọ gara aga ka anyị na amerịka na maachị akpọ ya je ma ebe a na-egwugasị egwu na California Disney World Legoland and all ọ na-awụ ị pụta họtel ma na plen ma na airport ma na Amsterdam ndị mmadụ fụ ya sị ei na fa laịkịrị ya na fa chọọ ka nya na ya se foto ajụzie what is your name ọ na-ene fa m a sị ya hi ọ na-awọnda hi nke gịnị ọ dị egwu maka na ya bụ ife mebiziri ụbọchị maka ọ maghị ife wụ hi mana o nwere onye gwara anyị okwu ka anyị natara ka ọ dị tupu ejewe sị na ife anyị na-eme adịghị mma nwa ya amụta oyibo na ọ ya afịa ahụ anyị sị ya nya wụlụ mm. na mụ nwa mụtara oyibo biko onye gwara unu okwu ọ wụ onye igbo ka ọ bụ onye mba ọzọ onye igbo onye igbo so e ofu Adịmchinobi a na-ekwu kịta na-asụzi oyibo ma aha anyị mụ gosiri ya ma n'ebe o si mụtadị oyibo mana ọ na-asụ ya ị jụọ ya how are you ọ sị gị fine ọbịa ha anyị mụ gosiri ya so ife m na-ada agwa ndị mmadụ wụ na ịmụta oyibo aha afịa ahụ and ọ ife a na-akwụ ndị nkụzi ụgwọ ịkụzi na skuul mana igbo fịara ahụ mmụta abịa nwee ha like Lagos ndị nkụzi onye ka a ya-akwụ ụgwọ ịkụzi igbo kedu ife ya akụzi n'igbo onye onye onye nkụzi bi n'obodo a ọ ya akụzi ọ ga-ahapụ oh. asụsụ obodo a ọ ya akụzi oh. wee kụzibe asụsụ eh. igbo so nke ka m mkpa wụ iji aka m gosi ya igbo ka m ghara ịkwụ onye ọbụla ụgwọ ya na ọ nke afụ ya-adọwa m akpa mana oyibo ofu ego afụ a na-akwụ n'ụlọ akwụkwọ iji akuzi geography ka a na-akwụ iji kuzi English so ọ ka mụ mma na m ji aka m gosi Igbo so iji zaa ajụjụ ị jụrụ nwa anyị nke tonitegolo ikwu okwu na-asụ Igbo nke a ka ku n'aka ya asụkwanyewa Igbo
n'ike nke chineke amen ya ekwe m n'ọchịchị unu biko igbo ama nwụ igbo ama nwụ ka o sina dị otu ọbụla ha si wee chọọ ime ya ka anyị pịgbuo ya ashị igbo agaghị anwụ ọ dị mma ee biko nwanne m nwanyị ime o kwuru okwu gbasara anyị nwa bụ ụmụ nwanyị na ụmụaka anyị biko ihe na-eme ihe a ọ maka na nwaanyị che na ọ bụ na nwa ya sụba asụsụ Igbo na o nwere ihe o gbobichiri ya ma ọ na ọ gaghị eru ebe o kwesịrị iru ọ ya kpatara ihe a nwanne m nwaanyị sị na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị na nsogbu dị hmm. ọ bụrụ na ụmụ anyị sụba Igbo ọ bụrụ na ha bụrụ ha esoro wee nwere obodo ihe niile a dị n'isi anyị oke ọchịchọ nzuzu ndị be anyị na-asị na agara ịga hmm. nwa m kịta anyị pụọ apụ adị m Chinobi na-aga World Cup ka ọ bụ ọ sụkwara na Igbo ndị mmadụ akwụsị what did she say now she spoke Igbo You mean she spoke Igbo? Akwụrụ nene bịa nere ife nkili. Hmm. Ndị ọzọ ụmụ ha ada asụ Igbo. Ụmụaka atọ na mama ha. Ọ sị, negodo obele nwa na ọ na-asụ Igbo. Mummy asị, mana I was speaking to you now. Nwatakịrị atọ nọ sị nne, why did you not enforce it? Ha na-agbadozi nne ha ọgụ kịta na ha na-enecha nwatakịrị ka ọ na-asụ Igbo. Ha nwa na-asụ oyibo tọọ nụkwa sọli oyibo, ọ sakwa ha n'oyibo. Nne ha hmm. kwụrụzịa chinibe aka naabọ n'elu mana ka m si wee kwuo na mbụ taa bụ gboo o nwere arọ nwatakịrị ga-adị ịkụzili ya igbo adị mfe o nwere arọ ọ ga-elu ọ fịaba arụ hmm. ha sịbaza gị i can hear but i can't speak oh ụmụ m ha na-anụ igbo m sị ha ha na-anụ igbo ha na-asụ igbo mba gị nwa na-anụ igbo e ị na-asụ igbo e ị na-asụ oyibo e ka ị na-ashortchange nwa gị maka ọsụsụ igbo na ịnụ igbo ọ bụghị ofu ihe o biko unu enwe ike ịkọwa ihe dị na ịsụ igbo na ịnụ igbo ana m anụ yoruba obele ma anaha m asụ yoruba ana m anụ french obele ma anaha m asụ french na ị na-anụ wụ ntị ka iji anụ na ị na-asụ wụ mmụọ gị ka iji ekwu okwu nghọta gị ka iji ekwu okwu ị needịha nghọta na ịnụ hmm. m speak in tongues kịta ị anụ ife m na-ekwu so ịsụ Igbo bụ ife ndị oyibo na-akpọ expression ị ma o nwe ka asụsụ Igbo dị ọ dị very expressive ị chọọ ịkọwa Igbo na-eme ife nkọwa ọ dịghọ ka English nwere afa for everything ọ na-eme ife nkọwa nya bụ ịsụ Igbo mean na mmụọ gị wụ mmụọ Igbo nghọta gị wụ nghọta Igbo okwukwe gị wụ okwukwe Igbo nya wụ anything ị chọrọ ime ọ igbo ya esi n'afọ gị pụta hmm. igbo ya esi n'obi gị pụta hmm. igbo ya esi n'ime gị pụta echiche ọ nya wụ ife dị n'ịsụ asụsụ a na-ekwukwa n'asụsụ a o nwere ndị ejiha asụsụ fa egwu egwu ndị ka ndị india ị bịa na Lagos a a dị ha ọtụtụ bi Lagos ụmụ fa na-asụ asụsụ fa maka na ihe si gburu ude na-ejọgbuo nkakwụ na mmadụ ya anọ unu abụrụ ndị Igbo unu enwerọ ike ịsụ asụsụ ka onye ọzọ hapụ ịnụ
needịrị nya bụ mmụọ n'ime onwe gị maka e wepụ nya bụ mmụọ i wepụgo onye Igbo i wepụgo ebe Chukwu kere gị ị dịzie ka onye obodo ọzọ a bịa fụ onye Black American a ya edifferentiate n'ime nke bi amerịka ka ọ nke si anị igbo wee jebe amerịka mgbe anyị nọ amerịka i nee anyị anya ị ya ama na anyị si naijiria bịa na ọhọ any part of naijiria na ọ anị igbo ka anyị si bịa mhm. maka mmụọ dị n'ime nna m and ka o si na-achị anyị mgbe afụ i nee ha n'anya ị ya ama so ọ nya wụ ife dị na ịsụ nyawa asụsụ Igbo e were mmụọ sụ ya nụ
hmm. o nwee ife m na-afụ na-emenụ kịta unu ama na ndị ndị nọ anọ n'obodo obodo ndị ọcha na ụfọdụ n'ime ha ụmụ ha kakwa na-anụ ya bụ Igbo ma na-asụ karịa anyị nwa bụ ndị nọ n'ana gịnị mere ọ gịnị kpatara ya
ndị nọkwa na ofesi o nwekwa obe o luziri ụmụ ha nwanne ụmụ nwanne m ndị nwaanyị abụọ nọ ofesi mana nwa ha nwaanyị oyibo ka ha sụgide nke nwaanyị tonie jụ sị mama ya mama ya gwa ya okwu n'oyibo sị ya asụsụ igbo

igbo ndị ọma na-ege ntị unu afụgonu na ọ mụ na Adịmchinobi nọ ebe a unu amalụgonu na ụmụaka ka o sina dị ha ga-akparịrị agwa ụmụaka mana ihe nọ n'ime bụ na ọ na-anụ igbo ọfụma ma na-asụ ya maka tupu anyị ebido ihe anyị na-eme taa mụ na ya anọkọrịgo anyị asụgo maka ihe na-eme ya bụ na ọ dị ka otu a ọ na-enezi na mm, nwere otu e si wee na-ene ya n'ihe onyonyo o wee si ọnwụ sị mba na ya ma ekwu hmm? ka anyị na-ekwukwa nke anyị biko nụ ee eh, ajụjụ m sị ka m jụọ unu ka unu gwa m ma ọ bụ ka unu gwa igbo ndị ọma na-ege ntị eziokwu nọ na ya bụ ụmụaka na-asụhụ asụsụ igbo o nwere ihe ọ nabichiri ha ma ụmụaka anyị ma ha anaha anụ asụsụ o nwere ihe o gbochiri ha n'ụwa ọ dị ka ịsị onye aha anụ ife o nwe ife o gbochiri ya hmm. ife o gbochiri ya wụ na ife dị mkpa a ya-ekwu ọ ya anụ ya ya bụ onye aha anụ asụsụ ya nwere ife ọ ya ama hmm. maka na o nwere ụfọdụ ife aha akọwachanị akọwa ndị Igbo tụrụ inu sị na onye a kọwara inu ị mara na ka m ghara ikwutapụ ya bụ o nwere ife ọ ya-abụ a na-ekwu na-ekwu na-ekwu e kwugide e si si kọwara gị hmm. kedu ka a ya-esi kọwa ya ọ dị ka oge ụfọdụ eyi enwe ụdị ụkọchukwu ya abịa n'ụnọ ụka anyị abịa onye yoruba ọ na-akọwa ife na-akọwa ife ọ nọgide ọ sị ụnụ ghọta ife na-ekwu o welu yoruba kọwaa ya ụnọ ụka niile atapụ n'amụ ghọta ife a na-ekwu mana mụ nwa aghọtahọ nta ọnọ nso ịnọ m na-akwe kọwa kene ọ sị m ee ama m ka mmata esi kọwa ife ahụ hmm. try kene kọwa ọ kọwa ọha enyi chi enyi hmm. hmm. Hmm. nwata ga-emerịrị ihe o ji wee wụrụ nwata adị m chi n'obi biko jewe nnọọ ka o mesịa ehe nna m biko dịka otu i si akọ na-akọkwa na-aga ee ka m si na-ekwu na ife dị na isi na o nwere ife nwata aha asụ Igbo nya wụ asụ Igbo ya anaghị ya ya ka m si na o nwere hmm. ife mee o nwere ụdị nkata ya bụ a na-akpa ka a na-akpa ya ụfọdụ ife ya-eme anyị ekwu ụfọdụ okwu maka mgbe afụ a na-ekwu ya bụ okwu ị nọzisi ibe gị amụchaa amụ ị sị sị kọwara gị e, ma emesịa a kọwachala gị ị mụzie amụ nke gị iche ibe gị amụchaana akọwaziere gị 5 minutes after ị mụọ ahahaha na ife atọkwala amụ ọ dabahọnụ na ọ dabahọ na ya bụ okwu so nke afụ nke mbụ i weli agbakọ ife dị na ndụ maka anyị kwuo ya etu a e nwere ike mmadụ aya aghọtacha ya mana etu ndụ dị e nwere ọnọdụ ị ya-anọ asụsụ afụ ya-azọ gụ nghọta ya ya-azọ gụ eziokwu ị bịa n'ife dị ka business ebe anyị na-eme business echeta m ụbọchị m jele Ladipo o teena ọ karịana arọ iri ma iri na abụọ ma iri na ịtọ m jele were achọ igo eh, part moto m Range Rover ochie Range Rover m na-anya mgbe afụ m wee luo ọ bụlụ onye Igbo na-ele ya ma ama m ife m na-eme achọgide na mpata ọ gala ọnụ so m bịa buru ụzọ sụọrọ ya oyibo onye mụ na ya yi je na-asụ oyibo ọ sụọ oyibo m malụ ụma jụọ ya ife m ma na ọ ya-enwe ọ kọwaala m ife m na-achọ m jụọ ya ife ọzọ iji ị mago kpasanya wuo okwu then ya na nwa di ya gbara izu n'Igbo hmm. gbagide izu gbachaa wee kwuo ife fa ya-aza m mana anụna m ife niile e kwu wee ghọta nke wụ nke ọma na nke ahụ nke ọma m ma ego ọ asụsụ Igbo zọrọ m na ya wụ ife so o nwere ife ọ ya-ana nwata aha asụ Igbo hmm. ee o nwere maka na ife m amaghị ụbọchị afụ abịa m malị amalị ife m na-eme na ya bụ ọnọdụ ka iji just eh, kọwa enwere ọtụtụ ife ndị ọzọ ama m ka m na-esi nọ n'ụlọ ka m kpakwa nkata mụ na nwa m na-asụ igbo ma m tabido ire eh? anyị nọ n'ụlọ na-akpa amụ na-egwu egwu m na-asụpụrụ onwe m igbo m chọọ izi nwa m ozi m chenjikwa ọnụ m shepuo ya nke eji asụ oyibo maka enwere shepu ọnụ eji asụ oyibo ọhọ shepu nke igbo m shepuzie ya m sị ya ehe Eh, Adịm, could you help me get the water? Ị nụkwọlụ ife m na-asụcha. Adịmchinobi jee kute m mmiri. Ọ hmm. dabara. Ozugbo.
Ehe, ịgba izu ka nwunye m si kwu n'izizi. E nwere izu ị ya-achọ ịgba. A na-agba izu na ndụ. Eziokwu. Even na Baịbụl, Chukwu gbara izu. Hmm. Maka ị bịa na mbido na Jenesis, a sị na ọ sị ka fa mee mmadụ. akwụkwọ nsọ n'oyibo sị eh, let us eh, eh, create man onye ka ya na ya na-ekwu mgbe afụ chukwu nna chukwu ọkpara na chukwu mmụọ nsọ fa ịtọ gbara izu and ka fa na-agba nya bụ izu akpọghọ ha ndị angel fa kere akpọghọ ha ụwa niile fa kere wee gbaa nya wụ izu a sị na fa ịtọ gbara nya wụ izu anyị nwere ebe a na-agba izu inwe asụsụ eji agba izu ị ya-agba n'izu ị bịakwa n'ife ụka baịbụl sị anyị na o nwere ebe ị ya-elu i speakibe in tongues tongues afụ ọ kwa ịgba izu maka i speakibe ha na-ene ekwensu nọ n'akụkụ a ya-anụzi ife ị na-ekwu ma ị na-ekwupụta okwu mana ọ ha anụ ya maka a sị na nya wụ tongue speaking bụ mmụọ nsọ ya enye gị ee eh, nyawụ ehe eh, ihe eji were ekwu ya ọ ịgba izu ya bụ nwata ha asụ asụsụ be ya asụsụ be fa nwere ife ọ na-aghara ya hmm. eh, I mean enwere several examples mana nya bee n'oke anụnwa m kwuru ọ ya akọwa onye ọbụla ya enwe nghọta etu afụ nne m o nwere ihe ị nwere ikwu n'okwu a mụnwa bụ nwaanyị na-enwe ndị ọbịa na be m
o nwere onye ọzọ mụ na ya nwa ọzọ tonigoro etoni mberede ka eji ama nwoke hmm. ndị mmadụ bịa o nwere ike ọ bụrụ ndị nnukwu mmadụ n'ụlọ ụka or ebe m na-arụ ọrụ ị sị ha what can I give you ha sị gị don't bother mana ama m i wepụtakwa ha nalụ gị hmm. ntọnụ nee nwa m nwaanyị anya nsị ya adịmchinobi ma banye na rum dadi iweta mmanya itinye ya na efele iwetalụ ndị a ọ were ọsọ gbapụ o jee weta mmanya ha fụsị na nwatakịrị wetara mmanya ha sị aa nsị a nwatakịrị wetara unu ọjị nalụnụ ya ọjị ọ kwụ ebe ọ nọkwa ebe ga-anọ ọ na-eme ihe dịka ihe ụmụaka nkwu okwu m ga-ekwu m ga-eji nwayọọ kwuo ya nee gị anya onye ma nọ m n'akụkụ ọ nụgo ihe m kwuru o mee ihe m chọrọ ka o mee ha ncha niile bụ ọzụzụ asụsụ anwa anyị ji azụ ụmụaka nwatakịrị anụ onu nne ya malụ ka o si wee kwuo ya o nwere nke m ga-agwa ọ sị m mọmi ị na-abalụ m mba nsị ya mba onye nọ n'ilo onye nọ n'akụkụ na-ada anụ igbo amarọ ihe mụ na ya na-akpa eziokwu eji m aka na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị bụ ndị na-ekpokọnata ezinụlọ anyị nwa bụ ndị na-azụ ụmụaka anyị nwa bụ ihe ga-agwa ha na ihe unu ga-eme na ihe unu ama eme ọ bụkwanụ na anyị nwere asụsụ anyị na ha ji ekwukọrị okwu ndị oyibo kpọkwara ya kọmunikeshọn kọmunikeshọn dị personal asụsụ anyị ka anyị ga-eji wee zụọ ụmụaka ọfụma ka nne na nna anyị si wee zụọ anyị nwa m ka teta ụra n'ụtụtụ chọọ ije akwụkwọ nsị ọ sị m dadi tata ọ bụ skuul dadi asị ya ee ọ sị gị ọzọkwa kwa onye nọ n'akụkụ adapụ mụba amụ ọ bụrụ na m anọrọ wee kpunye okwu mmiri igbo n'ọnụ ọ ya-ekwu ya ọ ma-ekwu ya mana otu e si wee kuzielu anyị ka anyị ga-esi wee kuzielu ha ọyị m nwaanyị ka nwa ya nọ na kanada wee si Manitoba jebe Ottawa ije weta visa ọ sị na ha kwụgide na line a sị ha a ah, chi ejigo bịanụ echi nwatakịrị nwaanyị bee sị echikwa ọzọ na ọ ya-eje je nọrọ na họtel igbo o kwuru na echi ọzọ onye na-enye visa tọnụ sị ya ị bụ onye igbo ọ sị ya ee ọ sị ya ngwa bịa ọ bụrụ ihe zọpụtara ya ọ bụrụ ihe zọlụ ya ọ bịara na ndị ọyị ya kwụrụ na line ọ sị ya ndị ọyị gị ọ ndị ndị be anyị ọ sị ya mba hmm. ọ sị ya ha sụbazie gbaba izu nyerenụ anyị aka anyị ncha niine sokwa n'ofu wee bịa na i nye m i nyerọ ha anyị luo na skuul na o nwe ka ọ ga-adị nwaanyị na-enye visa tọnụ kpọnye ha ịnọ extendelu ha visa ha na kanada nwatakịrị welu fon kpọọ nne ya na nna sị asụsụ igbo azọkwa m na kanada maka na nwaanyị na-enye visa o tego ọ nụrụ onye sụrụ asụsụ igbo sọ oyibo oyibo ka a na-asụ ọ nụrụ anụnụ igbo asụrụ obi abụrụ polina polina o wee mee ihe ọ na-achọburọ imenụ asụsụ Igbo azọọ ya
hmm. asụsụ onye na-azọ onye n'oge ọ dị mkpa eziokwu hmm.
Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụlanụ ya na onweghị ihe dị ka mmadụ ịnụ asụsụ ya ịmakwa na site n'okwu i kwu echeta mgbe mụnwa nọkwu n'obodo anyị kpọrọ ahịa ọ dị ka eh, enyi m nwaanyị mụ na ya nọ ndị ọbịa nwee obere nsogbu gbasara nwa ya na ndị eke mhm. bịara ịkpụrụ nwa maka o nwere ife nwa mee o wee tie ya bụ nwatakịrị ife ama ma a gwago nwatakịrị n'ụlọ akwụkwọ mhm. ma e tie ife ihe ga-emenụ mm. ndị eke wee bịa ihe a na-ekwu awụkwa obere ihe ihe m na-anụzikwa enyi m nwaanyị na-ekwu bụ hmm. Hmm, ọkwa mụ ka ndị eke bịara ịkpọ nke gị agwụna ndị eke mekata kpọrọ m wee si ebe a kpọje m ụlọ nga ịma na gịnwa m data gị aka ma m si ebe a pụta ụlọ ka ị ga-ana ị magonụ na ụlọ mmiri adịghị onweghị nke dị ị tagbuo onwe gị n'ahụhụ nwa ya na-anọzi nkwụcha ndị eke were sị ya gịnị na-eme maka na ihu nwa gbanweziri mm. gịnị na-eme na kedu ihe ọ na-agwa nwa ya sị mba na o nwekwa o na o nwekwa na ihe ọ na-agwa ya bụ ya nọzie ọfụma ya nọzie ọfụma ihe a na-agwa gị okwu wee ozugbo ozugbo okwu adagharịa ndị eke tụgharịa jụwa nne ya sị ya na ọ dị ka o nwere ihe ọjọọ ị na-agwa nwa ọ sị ha na ya bụ onye Igbo ọ na ya ma ngwazikwa nwa ya okwu n'olu ya ya ama ngwazikwa nwa ya okwu n'asụsụ ya o nwere iwu megidere nke ahụ ya ya na-agwa nwa ya okwu n'asụsụ ya na onweghị ihe ọ bụ na sị jụọ a chọọ ịma ihe a gwara nwa ya sị jụọ nwa ya otu a ka ha si wee kwuo ya bụ okwu e kpebie ya nwaanyị wee wee nọrọ onwe ndị eke wee tụgharịa wee gwagasịa ya ụmụ ihe dị agha na lekwe lekwe lekwe ihe a sị na o jikwa wee mee nwa na nke nwa ọ sị ya nwa nka jụwa nwa ya gbọ eziokwu mana ka ọ nọ na-asị nwa ya ahụ eziokwu o nwe ụdị anya ọ nọ na-enye ya na-asị ya m nụkwa gị n'ọnụ nwa ya sị mba o na o nwekwa na o nwekwa mgbe ya ji wee kwuo ihe dị otu ahụ o wee bụrụ ya asụsụ Igbo azọọ ya ọ bụrụ na ụmụaka ahụ anaghị anụ asụsụ Igbo kedu ka ọ ga-esi wee zọọ ya ọ ma nzọkwana ya tupu anyị amara ihe na-eme nne ya anọdụgo na nga Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụna nkwụ na-abịa
afa m bụ nwaada ụgbọ nkechinyere ị fụkwa ka m si wee kporo onye n'isi ji gosi gị na m bụ nwa afọ ndị igbo and na obi dị m na as in na obi dị m obi aṅụrị na m bụ onye igbo bụrụ nwa afọ igbo onye ọbụla na-anọrọ n'ala igbo igbo a na-agụ ya igbo bụ ọkwụrụ ọkalịsịa Igbo amaka ee igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ afụgoro na Adịmchinobi ya ọ batagokwa ọzọ hmm. anyị na ya ga-emechi nke taa otu ọbụla ụnụ si wee fụ welunụ ya na anyị na nwatakịrị nọ biko ka anyị na-ekwukwa ife anyị na-ekwu maka na o rugo mgbe anyị eji wee nawa o nwee ndụmọdụ unu chọrọ ịdụ ndị ụnọ ngwanụ ụmụ nwaanyị ibe m ka m si wee mee ọ gaalụ m ka m ga-esikwa gwa unu ị gwa onwe gị eziokwu na nwa gị na ị chọ ka nwa gị sụọ igbo ọ sụbara igbo onye bata na be gị sụọlụ nwa gị oyibo sị ya biko sụọlụ ya igbo hmm. ndị na-eku nwa kịtazi ma ndị ga-esi n'ime ime ime ime ime obodo bata ha batara na ha sụba oyibo oyibo na-egbuka egbuka m sị ha iwu nọ n'ụnọ a bụ mmadụ asụna oyibo sụọlụ ya igbo hmm. ọ sụbakwara unu sụbakwara na ọ na-anụ ma mgbe ọ dị less than one one two ha adị ekwu okwu mana ha na-anụ ihe ihe ọbụla i kwuru ha na-edebe ya o tonie o bido tiekọba okwu ọnụ tiekọba okwu ọnụ nwa m o nwee igbo nwa m na-asụ kịta na wonder onye sụlụ ya ọ bụrụ ihe ọ nụ mgbe ọ pe mpe nwa gị sụọ igbo obi aṅụrị ga-adịlụ gị kịta ụmụazị na-asụ igbo erozikwa nne nke m na-asụ a na-enene anya enene onye nenecha ya ọ sị m nne i mere ezigbo ihe ọ bụrọ ajọ ihe ugwu ka ọ bụ ugwu adịlụ unu pastor biko o nwere ife i nwere ịtụnye n'ife nwunye gị kwuru na-ekwu na igbo ndị ọma na-ege ntị na-anụkwa onu gị
ka onye be m si kwuo n'izizi ị kwekọrịta n'ime onwe gị ife ị chọrọ hmm. a sị na onye kwe chi ekwe mana i welụ ya na ọ ife adịghị mkpa ka m try kene ma ma ọ ya work try ọ ya work mana ị sị na ọ ife ị chọrọ ịnwa o si etu afụ gaalụ gị
na-ekwukwa na ana m anụ ee nwa m na nwa m chọrọ ikwu na-akpa nkata nke anyị Ngwa jekwa adị m ntị. chi ngwa bịa o Mhm. ee, so- na-ekwu na anyị na-anụ so ee o nwere ife melu chukwu ji kenye onye ọbụna ebe onye si na pụta ekwere m kwesie ike na chukwu ma ife ọ na-eme and uh, ka o si kee m kee m onye Igbo awụhọ because na o mere mistake and o nwehọ onye e kele ebe ọbụna esi kepụta ya wụ mistake and ikwe ha na na okuke chukwu kele gị awụhọ mistake ebe afụ i si ka ị ya-esi eme ka ndị si ebe afụ ị ya-esichaa ofu ebe na-eme ka onye si ebe ọzọ exactly the first thing ife izizi eji ama ebe i si bụ asụsụ ime ha n'ọnụ kwuo okwu a ma gị ebe i si even na igbo anyị dị n'iche n'iche o nwere eto m na nsụka o nwere ndị ọ ya-abụ m fụ m sụọ nsụka asị m aa mana ife m ji asụ fa nsụka maka ama m na ọ ndị nsụka ka fa bụ ka anyị wee jekọnie ọfụma a na-akpọ ya identity asụsụ gị wụ ọ dị ka paspọtụ gị ọ dị ka id kaadị gị mm, ihe na-echere gị ụzọ ọ nya ọ dị mkpa na onye ọbụna ji nke ya jisie ya ike ka anyị ghara ị na-emezi ya ka just ọ wụ eh, ịsụta n'ihe ị sụtahọ ebe i si i nwehọ paspọtụ naijiria kedu nke ị ya-enwezi hmm. ijide paspọtụ onye ọzọ a na-akpọ ya dual citizenship gị nwee na-asụ igbo na-asụ yoruba mana igbo gị bụ nyanwa wụ your first ndị ọzọ na-adịzi ya abịa kọwa onye ị bụ even afa a ga-akpọ gị afa akpọ gị ngozi ngọ bụ ka esi na-akpọ ya akpọ ha nya a ma gị ebe i si ya bụ na iji zatọpụ nya wụ ajụjụ tinye n'ife nwunye m zara afa anyị na-aza kwesịkwara isi n'asụsụ anyị ka m si too enwehọ m afa oyibo asịhọ m na inwe afa oyibo dị njọ mana ị bacha afa oyibo banyekwanụ nke Igbo ka o wee na-akpọga gị na mm, ebe i si pụta hmm. nwa enwehọ afa mm, oyibo nwa m nwaanyị ị nụrụ afa ya niile o nwehọ afa oyibo o luo obodo oyibo onye chọọ ịkpọ afa ya fa chọba ka fa ya-esi kpọ ya after all ee mgbe anyị jere Germany o nwere ndị na-aza Mr. Schweitzer ka sị na ọgịnị ama m ka esi akpọ ya elu akụziri m ka esi akpọ ya anyanụ na V bụ F nke ịkpọ ntabi ire ehe so m na-amụkwa nke onye afụ onye afụ mụkene nke m Ah, ị eziokwu nụrụ na eme m ntụ ụta ka ọ na onweghị ebe m sị anyị nwa na ga agabigakwa m Ee. otu ihe ahụ mgbe m Ee. gara obodo oyibo Ee. ịmụta afa m Ee. akpọ ọ nya m sị ha "Mm, mm, mm, mm, ọ bụghị otu ahụ ehe Ngozi ọ bụghị m mm, mm, mm. Nta kpọrọ ya.
Ngozi Nwosu mm. a sị na ịgọ mm, mm, mm, mm. oh i'm sorry m sị ọ dị mma ọ nya ọ ka o si kwesị ịdị na ọhọ m nwa ya-atọ amụ nke onye ọzọ amụọna m oyibo maka na ndị ọcha mere anyị colonize ọlụ ndị Germany mere anyị colonize ọhọ Dutch ka German ka ya na-asụ ọwụlụ French ọhọ French ka ya na-asụ amụlụ mụ oyibo amụghọ mụ oyibo amụlụ mụ Igbo ọ nya wụ nke izizi therefore m binie je colonize onye ọzọ Igbo ka ọ ya na-asụ o nwee nwa Yoruba akpọnyere mụ na ya bili o si na nwata too ife ọ ya na-asụ wụ Igbo sụkwa Yoruba ya so that ị fụ ya ị malụ na ọ m colonizere ya ọ dị ka anyị nwa bụ nọ n'obodo a ọtụtụ anyị nwa bụ ndị nọ n'obodo a anyị na-asụ Igbo ma na-asụkwa asụsụ ndị eh. obodo a mm-hmm. eh. so ndụmọdụ dị na ya wụ ka anyị mara ebe anyị si nọ ebe Chukwu kere anyị mee ife anyị kwesịrị ime ka ndị Chukwu kere n'ebe dị etu afụ o nwere ife o ji kenye anyị na ya ọ bụrụ na ọ chọrọ ka anyị bụ ndị ọcha ọ ka-ekenye anyị n'obodo oyibo so onye hmm. ọbụla mara ebe o si jidesie ya ike hmm. ndị na-asụ igbo already jidenu ka unu ji ndị na-agba mbọ ka fa ma ka fa ya-esi sụọ dịka nwanne m nwoke o nwere nwanne m nwoke bi Canada ọ ha asụcha igbo ọfụma mana kịta ọ na-agba mbọ mụ na ya kwuo ọ na-asụ m igbo hmm. ọ ha ekwezi asụ oyibo maka opportunity iji na-asụ igbo ya ya jisie ike ndị ebidobeha ncha ncha chukwu gbaa unu ume taa bụ gboo afa nke ịbụọ m taa bụ gboo bidonụ taa o nweghị ife dị na ya ah! ndị otu unu kwanụ nọ na industry anụnwa ọ kwa igbo ka unu bidolu ihe na-eme eme mm. gịnịzi mee
Hmm, ọcha ihe ha na-ekwu na ife nkiri izizi emelu bidolu Nollywood a bụkwa n'asụsụ Igbo ka afa Living in Bondage hmm. igbo ka eji mee ya tinye subtitle n'oyibo oh, aka m na-echeta Andy kọwasịrọrọ m ya ọfụma mmadụ niile ndị onye ọbụla chetalụ movie ahụ ka na-echeta that line hmm. mana gịnị mezi unu arapụzie gabazie na nke oyibo nke oyibo nke oyibo ebidokwa african magic mee nke ndị obodo a mee nke ndị ugwu ndị be anyị nọ na industry mee ka ndị ụla na-atụ gbachi nkịtị for years ị ma o nwe ndị ọ ya-abụ m fụ ndị Nollywood ibe unu na-abụ m fụ fa mpụta anụ m afa o nwe nke m nọ na-agụ maka ya n'ịntanetị echezogo m ife mee just I came across it na-ene m sị ha onye Igbo maka afa ya agwaghọ m na onye Igbo mm. n'ife nkiri niile o megoro ka o si asụ ọ na-asụ m chee na o si obodo oyibo m chee na o si obodo oyibo nata were act ebe a na ọ ka emechaa ka m nụ na o to n'Enugwu gụọ akwụkwọ n'Enugwu nwa afọ Igbo gbubiri egbubi ọ dị ka o si dị kịta na-asụ ka onye ọcha ma ọ nọdụ na TV m sị ihie echekwa m ọ onye ọcha ama m na onye Igbo hmm.
Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụla anụ bikonu ihe anyị na-ekwu taa ọ dịrị onye ukwu dịrị onye nta bikonu Igbo bụ Igbo ka anyị sikene n'ụtụtụ wee chụba ewu ojii o maka na anyị ebidohụ kịta wee chụba ya bụ ihe chi jinahụ anyị ọ ya-enyekwa nsogbu hmm. udo dịrị unu
oke mba oke mba oke mba